á tiomáint ag an ngaoth ó thaobh na láimhe clé den bpáirc ach tá deis anso anois aige O'Donnell agus bhfuil a chéad scór de bhiaiste sraithe na bliana seo faighte ansan aige Shane O'Donnell. Mar sin, fear amháin istigh, Thompson i gcónaí agus sé Greg McEneaney atá taobh leis ach idir an dá linn, lasmuigh den stua ansan, imithe isteach anois go himeall na cearnóige idir an dá linn. Bleá Cliath agus iad ag gabháil chun cinn. Cois uachtar an easa aige Killian McGinnis agus freagra maith ansan ag Bleá Cliath. Scór iontach agus sin an rud faoi na rialacha. Arís an briseadh tógtha agus tá McGinnis tosnaithe ar luas lasrach ansan, McFadden fé bhrú aige, seolta isteach ansan, trasna na páirce, Colm Basquel, radharc ar na cuaillí aige siúd agus bhfuil na foirne ar chomhtharrac. Shaun Patton, réiteoir díreach á rá le Bleá Cliath nár bhaol do Dhún na nGall. Bhí Patton i leath eile na páirce agus tá ábhar spáis aige Dara Ó Baoill anseo. McEneaney, curtha dho aige agus sin pointe álainn ar fad ag fear Ghaoth Dobhair. Meachair, b'fhéidir dul ar thóir duine chun an pheil a thabhairt dó ach tá siad tar éis dul ar aghaidh go maith anseo, Dún na nGall. Oisín Gallen anois lena chiotóig agus tá ceann eile, cheithre cinn as a chéile anois ages na Conallaigh. Agus sásta san a dhéanamh. Bhfuil triúr thuas? Tá gan dabht. Triúr thiar leis ages na Conallaigh. Dara Ó Baoill lasmuigh den stua. Tá sé sin gleoite mar scór aige Dara Ó Baoill. Tá triúr acu in aon líne amháin. Trasna na páirce tá ceathrú duine ag teacht, sin é Tom Lahiff. Isteach go dtí Madden. Agus tá fear laistigh anseo don gcosaint. Sé seo Bugler is dóigh liom. Sásta le pointe. An luas a bhí sa ghluaiseacht san. Sa tsiúl arís. Anois an ceann is faide anocht aige Shaun Patton ar an líne cúig mhéadar is daichead agus arís tá scioradh na caide buaite aige Dún na nGall agus caithfidh an tosaí anseo an ceann sin a chur thairis an trasnán agus siar go dtí McHugh. An-chuid pasála ach gan aon dul chun cinn déanta nó go dtáinig Dara Ó Baoill i seilbh na caide. Tá tine ar chraiceann anocht aige. Dhá mhéadar ag an té is fearr a bhaint amach isteach go dtí Bugler. Beidh orthu an pointe a thógaint agus sé Kilkenny a dhéanfaidh an méid sin ansan, b'fhiú an ionsaí. Ach beidh sé míshásta maidir le gnéithe eile. Seo an scór leath ama. Sheridan arís, lár na páirce suas chun cinn ar an bpeil mar a chíonn sibh. Isteach anso, tá ábhar spáis anso aige Niall Scully is dóigh liom agus an chéad scór den tarna leath. Tom Lahiff. Pas coise isteach go dtí Pascal, go maith chun cinn ar a chéile comhraic, Roarty ansan agus an ceann san buailte go hálainn ar fad aige Pascal. Siar anseo go dtí Greg McEnaney. Neart maith léirithe ansan aige, tá sé laistigh den stua ach tá an pheil laistigh den gcuaille chomh maith. Trí cinn acu anois. Gan aon mhoill ar Oscar ansan isteach go dtí Darragh Ó Baoill. Seo mar sin, arsa Shane Ó Domhnaill Sin pointe álainn ar fad i gceist na Conallaigh. Bhfuil siad chun tabhairt fé scór? Gallen, arís, bhí seans aige ar dhul siar ach b'fhéidir gurbh fhearr an cinneadh tabhairt fé scór ach tá sé bhfuil lasmuigh den Ó, tá pointe fachta aige! Ardscór. Ach é fós, a cumarsáid leis na himreoirí, á gcimeád ar an eolas. Anois mar sin, deis scórála anseo, ceann mór diamhair agus lasmuigh den stua aige Ciarán Kilkenny Kilkenny. Beagán níos ciúine ná mar a bhí seachtain ó shin. Luke Breathnach, taca laistigh de Roarty agus tá Breathnach ag cruthú go diail babhta amháin eile. isteach anso agus, bhuel, ní mór ná gur caitheadh an ceann san anso chun McBrearty, isteach go dtí Michael Langan agus a phointe faighte aige siúd. Scór iontach seolta isteach anso go dtí McBrearty agus tá spás laistiar de Ó Clancy fé bhrú aige Paddy McBrearty agus dhein sé an cinneadh ceart. Dún na nGall a cosaint an stua 40 méadar ach ní bhogfaidh siad orlach níos sia amach. McGuinness. Deis anso aige Dún na nGall ach tá sé fachta agus tá sé stiúrtha thar an trasnán go diail ar fad ansan aige Seán Bugler. Na leaideanna ag caint ag leath am, dá mbeadh McBrearty, Gallen agus Murphy i líne lán tosaigh agat, Gallen ag géilleadh trí chic gan barra méir leagtha air siúd agus Bleá Cliath thíos leis dá bharra. Cúig cinn de phointí idir na foirne dhein sé go diail ansan an méid sin a bhuachtaint isteach anseo agus b'fhéidir go mbeidh sé seo an seans bhuel tá sé sásta le pointe ansan Shane Lowry ach tá an bheart déanta aige Dún na nGall anseo ar Bhleá Cliath.